Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takulandirani pano pa NMS TV pamene timakhala tikukumana ndi manyomuzimuzi kuwalimbikisa komanso ndi kuwapasa sapoti yosiyanasiyana. Muli ndine Ismaila John Sankhani Ah, alhamdulillah lero lino timapangisa dawa imene idali ya asilamu okhaokha ndipo pambuyo ponena kuti timapangisa dawa imeneyi ya asilamu okhaokha panabwera munthu wina amene ali wa chipembedzo cha chikhristu kuti azamvere nawo za mmene ife tikupangira zinthu zathu ndipo munthu ameneyi atamva zabwino zabwino zokhuza ndi chipembedzo chimenechi wafunisisa kunena kuti akhale msilamu kapena kuti alowe chisilamu Nde tiyeni timve zambiri za munthu ameneyi. Mwaswera bwanji madala? Taswera kaya mwaswera bwanji.
Ah, tatifotokozeni choyambirira zina lanu. Zina lanu ndi ndani? Ine zina langa ndi Aaron Petro. Aaron Petro, mmachokera kuti? Ndimachokera kwa Kazembe mdera la Phalombe.
Okay, chabwino. Mwina mungatifotokoze takuonani pano pamuli pano padawa ya asilamu okhaokha koma inu ndinu Mkhristu. Chimene chidakukopani mubwere pano padawa ndi chani? Ah, ineyo ndinabwera pano kusatira mmene mmaphunzitsira Naam. ndiye nditaona mmene mmapangira zinandikomera kunena kuti ine ndilowe chipembedzo chimene cha chisilamu Naam. ndithu Okay. Ah, mwina pa pa dawa pamene munali pano, pamene mwamvera za Chisilamu, pamene mwamva mashekha akulalikira, chimene chakukhuzani mumtima chonena kuti mulowe Chisilamu ndi chani? Ah, ineyo chimene chandikhuza kwambiri chonena kuti ndakhala ndikupemphera chikhristu kwa nthawi yayitali kwambiri Naam. kuchokera umwana wanga onsewu Munali mpingo wanji?
ineyo ndinali mpingo wa Zioni Masha. koma nditamva uthenga mmene unalili apa ndikuonanso m'baibulo mmene limayankhulira limatiphunzitsa kunena kuti kupembedza koyenera ndiko kogwetsa nkhope pansi koma mu- mmene ndakhala mu zaka zonsezi Mm. palibe kupembedza komwe ndimakuona m'matchalitchi mwathu mu so ndi Kondo. ku- ku Zioni kumene mudali mpingo wa Zioni simmaona kapembedzedwe kamene timafotokozapo ayi sizimachitika kwamaona kunena kuti asilamu ndi amene akupanga ndipo zinaweza kusa kuti mulowe chisilamu ndipo kwambiri mwafunisisa mufuna mulowe chisilamu ndithu kwambiri amene mundi mene akufotokozera ndiye munthu akamafuna kulowa chisilamu timampangisa shahada tikamati shahada ndikuyikira umboni kuti munthu amene akufuna loyani alowa chisilamu muli okonzeka kupasani shahada kuti mulowe chisilamu mukhale msilamu ndine okonzeka Okay, chabwino taimikani chala chonchi muzindisatira mawu eti chabwino ashhadu ashhadu an an la la ilaha ilaha illa allah illa allah wa ashhadu wa ashhadu anna anna muhammadan muhammadan rasulullah rasulullah ndikuyikira umboni ndikuyikira umboni kuti palibe mulungu wina wopembedzedwa mu choonadi kuti palibe mulungu wina wopembedzedwa mu choonadi kwa mulungu mmodzi yekha kwa mulungu mmodzi yekha ndikuyikiranso umboni ndikuyikiranso umboni kuti muhammadi kuti muhammadi ndi mtumiki wa ndi mtumiki wa Mulungu. Pamenepo ndiye kuti mwalowa Chisilamu, ndiye kuti tikupatseniso chisotichi chimene muvale lero lino si zamacheza kapena zaboza. Lero lino akulowa Chisilamu lero lino pano pa NMS TV, amene watenda mpingo wa Ziyoni adali wa Ziyoni ndithu, koma apapa ndi Msilamu alowa Chisilamu. Ah, mwina mungawalimbikitse bwanji anzanu amene ali achikhristu? Ah, ineyo ndikulimbikitsa kwambiri anzanga amene ali achikhristu kuti ngati m'matchalichi mwawomo sakuwera sakupembedza motsata malamulo ndiye kuti palibe chomwe akupanga ndi chimodzimodzi kungokhala pansi kumapanga mwina za m'dziko mm. koma kupembedza kwenikweni kumachokera m'malemba ndipo ngati muchipembedzo mwawomo mm. amakwanitsa kupemphera moweramitsa nkhope yawo pansi ndi kugunda nkhope yawo pansi ndiwalimbikitsa kuti apitirize koma ngati zimenezi sizimachitika ndiwapemphanso kuti apite ku chisilamu zonsezo akazipeza kudzera m'malemba inu zimenezi zosangalatsa ndi amene munthu wina wachokera ku ziyoni akutsatira zimene zili zabwino uh, mwina mungalankhule zinthu zotani kapena mungafune zinthu zotani zoti akuthandizeni kapena chimene mungafune pamene mwalowa chisilamu ndi chani chimene mukufuna kuti mupangirire ine kwambiri chimene ndikufuna komanso chimene ndakhala ndikuchikhumba kwambiri naam ndimasilira ndili shekhe ngati mmene mmapangiramo Naam.
ndima ndikukhumbira kwambiri sukulu ya chisilamu kuti ndidziwe kuwerenga quran komanso kulankhula mmene mmapangira Arabic, muza- naam. eh, chiarabi Mukufunitsa mutakhala mashekhe ngati ife ndi. ndipo kwambiri Mmenemotu ndi mmene akufotokozera akufuna ataphunzira makamaka za Chisilamu kukhalanso shekhe ngati mmene tikuonekera ife. Chifukwa ife tidali ku chikhirisitu koma panopa ndife mashekha pa zimenezi ndi mmene akufuna ngati pali ena ake muthandizeni munthu ameneyi kumutenga kuti apite ku boarding akaphunzire muli okonzeka kupita boarding ndithu ndipo kwambiri mmenemo ndi mmene akufotokozera ali okonzeka ngati muli ena a kuthekera athandizeni kuti apite boarding akaphunzire za chipembedzo chimenechi tifotokozereninso dzina lija kuti dzina lija ndinu ndani dzina langa ndine aron petro zikomo kwambiri
mudali ndi ine Ismaila John kuchokera pa NMS TV.